za enforcement ndizoonadi kuti dziko lino ndi lotsata malamulo nsonga imodzi ya a president dr lazarus mccarthy chakwera mu ulamuliro wawo ndi rule of law kuchita zinthu motsata malamulo mwa ndondomeko nchifukwa chake ndithu ngati munthu watengera ulamuliro m'manja mwake kapena anagula malo mosavomerezeka timabwerapo ndithu ndi enforcement nditsindike kuti ku unduna kwathu mogwirizana ndi anzathu a local government tidawapatsa ma resources othandizira enforcement mukaona magalimoto ena olembedwa monitoring and enforcement ku city uko amenewo tathandizirapo kuwapatsa ma resources amenewo ngakhale ku Blantyre tafikanso ngakhale ku Mzuzu konseko nkubweretsa kuti zinthu zikhale zochitika mwadongosolo Munthu ngati wagula malo mwina nkofunika kuti abwere ku unduna wa zamalo akamve uphungu ndi upangiri mmene ndondomeko ya malowo ilili. Masiku ano anthu aku mwina akuberana chifukwa cha sweet talk, koma ufulu ndi mwayi ulipo. Nchifukwa chake tinanena kuti maofesi athu tapanga decentralize ma district onse, mwapita anyamata aukadaulo ma land officers Ma land registrars, ma physical planners onsewo apite mmenemu. Pokhudzananso ndi malo omwewo planning muja mwanenera muja kudzeranso ku council komweko kapena ku local government tagwirizana nawo anzathu mma council ku planning unit kuti akamamanga mma district mu zinthu ndithu ziziyenda mwandondomeko a physical planning nawonso azikhudzidwa ndi anyamata athu amene mu nthawi ino ali pansi pa ma district commissioners kapena ma CEO a mma city koma ndi ochokera ndithu ku unduna kwathu malinga ndi ndondomeko ya decentralization anthu akaona kuti wabwera kukagumula malowo ndizoona ali nkutheka kuti timaliona kuti aphwanya lamulo so lamulo siliona kuti ayi chifukwa sindimadziwa nchifukwa ndaphwanya lamulo iyayi koma zisanafike poti zaonongeka Nkhani yokhudzana ndi malo tinanena pano kuti ngakhale ma toll centre, ma call centre aliko ku unduna kwathu komanso tafikira kufupi ndi anthu, anthu asachite zinthu mosazindikira achite zinthu motsata malamulo komanso timanena kuti dziko lino la Malawi paliponse ngakhale inchi iliyonse sentimita iliyonse timati ndi planning area nchifukwa chake usanachite chitukuko nkoyenera ndithu ukafunse kwa amene ali akadaulo okhudzana ndi zamalo zikomo kwambiri Ah, zikomo kwambiri honorable minister panali funso lina lowonjezera limene akufunsa ndi a gesom jeff tankhata kodi pali malo ena m'ma cities ena sakumangidwanso ena amangomanga mipanda osayamba kumanga enanso ndi malo akulu kwambiri m'ma cities athu moti sakuoneka bwino kodi boma ndi malo otero liyenera kuchita chiyani? zikomo kwambiri makamaka ndithokoze amene anafunsa funso limeneli kuti malo amene akungokhala palibe chitukuko malamulo amene tinakhazikitsa mu January zaka ziwiri zapitazi land act ikunena kuti munthu akapatsidwa malo makamaka ngati mtawuni kuti achitepo chitukuko akapangidwa offer plot munthuyo akuyenera kuti ayambepo development pachizungu amati commencing development within two years ndiye zongogula malo nkumangokhala ngati ground mtawuni muno ndi mbiri yakale ikakwana two years munthu uja ndithu kuchizu- kuchizungu office kwathu amati amapanga reentry malo aja kapena kuti boma limalandanso malo aja nkupatsa kwa anthu amene ali nchidwi choti akhoza kuchita chitukuko so yes zimachitika mbuyomo malamulo amene akhazikitsidwa 2022 kuyambira pa 1 july chaka chapitachi ndiye kuti pamene akhala ngati ak- ambogwira ntchito in terms of enforcement pa ground ndithu anyamata nchifake mwina mukuwaona ali kalikiliki ndipo anthu akhale ndi nkhawa ndithu kuti malo awo asangoti popeza ndapeza plot koma ngati sakuchitapo chitukuko Malo amenewa alandidwa ndithu. Mpanda sititenga ngati ndi mbali imodzi ya chitukuko iyayi. Koma structure yomangidwa mkatimo ndiye timatenga kuti ndi chitukuko. So mwafunsa kuti ma ground-wo mwina anthu ndithu akhale ndi nkhawa kuti kumene tikupitaku ma ground amenewo ndithu akhoza kubwereranso kuboma nkupeka kwa anthu amene ali ndi chidwi chochita chitukuko. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Minister. Anduna za maphunziro mm, apapa ndatsekula peji ina imene ndipepese kuti sinali yotsekula koma tsono kuli mafunso ambiri Mm, kuli mafunso ambiri ndikuyamba ndi akuti anduna akweza ndala- mukweza ndalama zopita ku mayunivesiti za loni kodi zimenezo sizikuchitika chifukwa choti mwina kapena kwacha ikhoza kukhala yochepera Ine Lungu ku Namadidi. Kodi nanga bwanji selection ya ana opita ku university kuchokera ku ma CDSS percentage yake ndi otsika kwambiri kusiyana ndi ena ochokera ku ma secondary ena ine chimwemwe. I am Joel Mangwiro from Mzuzu ndimafuna ndinene kuti kumbali ya zaloni zayamba kulowa kudziwana chifukwa ena amene ali ndi kuthekera kolipira akumapezeka akuphunzira paloni pomwe ena alime alibe kuthekera sakuwapatsa loan i hope mwandimvetsetsa example ndi brother wanga ku unduna wa higher education kodi mukupanga njira zotani ndi a ministry of labor kuti ma certificate ndi ma diploma a TEVETA azipangidwa recognize kuti anthu omwe ali ndi ma qualification amenewo azilembedwa ntchito si mwatenga note chimenezo tiyambe tayima pamenepo ya four yomalizira inu malemba akuti ba okay akuti mukupanga zotani ku unduna wanu

achita step out koma enawo mupanga come in ndipemphe ah, aka- m- ndili ndi team very able pa ground pa funso la TEVET-lo ndifuna kuti ndi team idzatiwonjezere koma ine langa ndiyambe ndi pamene anafunsa funso lokuti kodi amene anagula ma certificate sindinalipange address ena uh, sex for grades yomwe mpaka ma certificate ndifuna ndi, ndi, ndi, ndinene kumtundu wa aMalawi kuti timu ya ku higher education ndi timu yoti ili well trained and ikugwira ntchito ndi amene ali odziwika umumu ndikupatsani chitsanzo cha ine ndayima pano ndinapemphedwapo ine ndi anzathu andalewo uh, chifukwa cha anzathu andalewo uh, honorable ndimafuna mundilembereko degree mu ndi PhD mundichaja zingati nde ine ndikuti ndikulembereni alipo aujeni aja analembera so tikudziwa amene zikuyendera pali ena akuyuza ndalama ena akuyuza mphamvu chifukwa choti ndi andale ena mphamvu za zina ndi zina koma ndondomeko imene tiyika ife apapa ndi ndondomeko ya anthu amene ntchito iyi we are trained mmene yakhalira ntchitoyi They are more than able kuti ayike system yoti agwire kuti kodi izizi zinayenda bwanji. After this audit, kaya wina anagula, kaya wina anatani, we will be putting proper mechanisms zimene ine pano s- ndis- uh, it wouldn't even be correct kuti ndilongosole kuti titere titere titere but one thing you can know is masiku a fake degrees atha amene akugwiritsa ntchito pepala koma sanapitire ku sukulu zimenezozo zikutha ndondomeko yake ikhala ikugwiritsidwa ntchito china ndimafuna ndilongosole ndi choti mombera ili mu bajeti apa sindinanene bajeti tikukakambiranayi its also there kutanthauza kuti itani ipita patsogolo now akuti kodi simunakweze chifukwa choti kwacha yagwa ine ndikuona ngati Mmalawi wofunira dziko lino zabwino chimene agwire nchoti takweza chimene agwire nchoti tikufuna kukweza whatever reason kwa mwana amene ali ku sukulu amene akuvutika i think chimene akuyenera kudziwa nchoti a Chakwera kudutsa mwa nduna ya higher education adziwa kuti mwana akufunikira increase pa ndalama zake tiyeni tipange focus on that um, nkhani ya ma cdss izi ndi zoona tikumatengadi ochepa koma nkhani ndiyi tikuyenera kuti tikonze nkona tachedwapo pa quality nkona tachedwapo kuti kuma cdss ku chifukwa sitingangosankha munthu chifukwa choti akuchoka ku cdss T- akuyenera kukumana kuti wa- ali ndi zoyenerezeka nde nkona kaya ndi ma private universities muwona kuti ma employers ena akumachita kunena kuti sitingakulembe ntchito chifukwa choti ukuchoka kuchani private university sitingapange force but what we want to do tikonze zimene zikupangitsa kuti amenewa adziona kuti quality ili musi kaya ndi cdss ili musi nkona mwaona maloni akufikanso kuti ku ma private universities nkona mwaona kuti even kuyendera ndi kupanga check ma inspection tikumapita konse nde nzoonadi kuti ma cdss ambiri amabweretsa ma low numbers koma solution is kukonza ma systems zimene zimapangitsa kuti kutuluke ana a quality rather than kuti tingoti tengani so that pali balance izozo siziyenda we'll be compromising quality uh, panafunsidwa nkhani yoti um, Ma loan akumapezeka kuti mwina siku- si- akuperekedwa mwachilungamo. Ngati mudamvetsetsa tsiku lija timapereka sele- selection tinaperekanso kuti amene ali ndi dandaulo apite akadandaule chimodzimodzi ku ma loans-ko ngati sikukuchitika chilungamo Tili pano kuti pitani kapangeni report mubwere bweretsani evidence chimene timanenera pa gulu even program ino tabwera kuti a Malawi to hold us accountable nde pano ngati pali wina amene ali ndi dandaulo achite kupereka chitsanzo kuti brother wanga ine ndikuthokozeni pa funso lanu chonde bwerani kagogodeni ngati aku NCHE sakuyankhani aku loans board sakuyankhani pa mavuto amene mukunenawo ngati mupite kwa bwana Prince Phwetekere ndipo you- is, is right here oti amene ali kumudziko akadatha kubwera ndithu munakabwera kuwafunsa maofesi athu are open ife tikugwiritsa ntchito ndalama za aMalawi tikuyenera kukhala oyankha kwa aMalawi wina asaope kuti ndikapita akandinena aa ah, ah. nkona tinakhala pa democracy kuti udzimasuka kukafunsa nde loans board is open ngati musakudziwa kuti ili kuti funsani pitani mukafunse ine sindinalandire uh, pamene sipanachitike chilungamo tili ndi acb tili ndi mabungwe athu awa they are open to be audited no holy cows pano ndipo ife monga ministry sitipanga protect wina aliyense ichi ndi chuma cha dziko chimene tikukambirana ndi amene aona kuti sizinayende bwino chonde tipezeni panali funso la TEVETA uh, before i go ndiko- ndikuona kuti anthu akupanga confer maybe let me go to ai funso akuti funsa ife ku ministry ndiye profesa ali pompano atiyankhe kuti kodi have, how have we embraced uh, ai tithokoze olemekezeka unduna wa higher education uh, moderator, unduna uh, wa information and digitalization uh, tonse atolankhani tili pano komanso amalawi amene mukutimvera choyamba tifotokoze kuti boma la malawi silinasalire pa nkhani ya artificial

Unduna wa Information and Digitalisation kudzera mwa PS Baldwin Chiyamwaka ndi ife popeza ndife focal point, unduna wa Higher Education ndi focal point ya AI mu dziko la Malawi, tikupanga comment, I think atumizanso lero kapena mawa, imene tikuti Africa

ya ya teveta kuti kenako timalize Yeah. tatsala ndi maminitsi okwana 10 okha okay thank you Ah, zikomo kwambiri anduna zonse komanso anzanga onse komanso amalawi onse amene mukutimvera ngati ndamva bwinobwino funso lija linali loti kodi ma diploma a TVET ndiovomerezeka mumavomereza mungatani kuti azivomerezeka poyamba tikonze madiploma a TVET a TVET kapena titero, ndi ovomerezeka chifukwa chonena kuti amenewa akupangidwa offer a pamwamba pa bungwe lija la Teveta ndipo amapangidwa offer kupyolera mu ndondomeko ya Teveta Act ndipo mu Teveta Act mo awawa ndi ovomerezeka. kwambiri ndithu so msakhale kuti ayi mukapita kuma technical college ndiye kuti siwovomerezeka ayi ndithu amenewo ndi wovomerezeka koma ndipange add kunena kuti ndionjezere kunena kuti panopo uh, tikukhazikitsa uh, ndondomeko imene timati national qualifications uh, framework ndipo national qualification framework iyo tai- taitengera ndithu kwakuya kufikira kuti panopo bungwe la maps linavomereza kuti tikhoza kupitirira nayo Ndipo imeneyiyi National Qualification Framework ili ndi mbali zitatu. Ili ndi mbali ya basic ndi, ndi secondary education, tili ndi TVET uh, one side ndiye tili ndi higher education. Ndondomeko imeneyi ikakhazikitsidwa kuti tamalizana nayo tayichita launch, chimene idzachite nchonena kuti iwo amene ali ndi madiploma aku TVET kapena ku TVET amene apangidwa ndi ma TVET college azitha no kubwera ku higher education ndi kudzayambira pamwamba mwina chaka chachitatu chachinayi ndikudzatenga digiri koma mmene tilili pano ndi wovomerezeka ndithu mwina nditengerepo mwayi anduna kungonena kuti nkhani inakambidwa ya ma cdss ija anduna anena moona mtima ndithu kuti tikuyenera kuyamba kupanga improve ma standards ndipo ma standardswo akuchitidwa improve kupyolera ma project amene tili nawo ngati tili ndi EQUALS tili ndi ISEM kotero kuti mmene ti- timayamba 20, ah, 2020 a iwo amene amachoka ku ma cdss kupita ku a, ma university anali ma 12% 13% panopo ma results amene anduna mwatulutsa mawiki awiri apitawa yafika pa 18% ndiye kuti tikuchita improve Kweli. mwachitsanzo panopo kupyolera mu ma improvement imeneyi sukulu enanu munaona ma results amene tinatulutsa aja sukulu ya chambe cdss kapena day secondary school yakumzimbako inapititsa ana 30 ku university mukapita pa list imene tatulutsa ija muona ndithu ma cdss ambiri ndithu akuoneka chimene choti sichimaoneka nkale lomwe zikoma kwambiri anduna Thank you very much. Anduna ndi- ndipite Yeah. ku unduna wa za lands tinafunsa koma funso ngapo kuti tatenga I don't know which ones you got bad akuti awa a Chikumangani kulilongwe akuti za nkhani za malo amakolo zikumaoneka ngati kuti ma rates amene timakalipira akukhala odula ndiye ana otsala tikumapeza tikutaya malo a Orphan Ndonda ku area 54 akuti akudikilira compensation kodi nkhani imeneyi ya compensation kumeneko ili pati chifukwa papita dzaka dzikukwana 5 tsopano inayi a Clever ku Zomba go- wa govala angolemba kuti amalawi akulephera kugula malo lamulo limati chani ndi imene ndikuona kuti munayitchulapo nthawi ina koma muyiphatikize ndi ili lokuti anzathu amene ali kudzaleka amene ndiochokera maiko ena ndipo alibe zipepala zokhalira nzika Munanena kuti anthu amene amagula malo ndi amene ali otsatira malamulo amene mudakhazikitsa kuti ndi Amalawi. Kodi anzathu amenewa agulagula minda imene ikumatchedwa malo awo? Malamulo akuti chiyani? Mwina ndi nthawi inuyo anduna mumalizira mafunso amenewo. Koma mafunsowo ndi ambiri ndiye tinenenso kwa amene akutionera kuti mafunsowa we are taking note of those questions ndipo mwina mapulogalamu otsatirawo andunawo kapena ndunazi ziziyamba nkumayankha mafunso amenewo kenako nkumapitiriza ndi zinazo mja tinayambira last week kuti tinayamba nkulandira mafunso a minister of higher education today here she is and i believe kuti ayankha mafunso amenewo titero anduna zikoma kwambiri anduna komanso zikoma kwambiri amalawi onse amene akutimvera koposaposa chifukwa cha mafunso amene mwafunsa mafunso ena ndalola kuti ayankhekonso aku unduna zinthu izi ndi macheza so mwina ndiyambe ndi nkhani yokhudzana ndi ku area 54 compensation mwa malamulo timanena kuti masiku ano boma silingotenga malo lisanapereke chipukuta misozi so ndizoonadi kuti kumbali yathu ngati ku unduna wa zamalo pa ndondomeko imene imatsatidwa kapena kukachita assess nkhani ya compensation ku area 54 muja ndinanenera kuti tikufuna kumeneko Tikhazikitseko malo oti mwina anzathu amene ali kumaiko akunja ndi ena onse a chidwi chotukula dziko lino athe kukapeza malo, pachizungu timati prime land. Ntchito imeneyi idachitika kale koma mukhoza kundiikira umboni kuti mu nyengo ino tili ku nkhani yokhudzana ndi parliament yowona za budget. Mu budget imeneyi ndithu tawapempha anzathu a ku unduna wa zachuma. kuti ndalama zimenezi ziyikidwemo ku area 54 ndalama zake malinga ndi assessment imene tinapanga kale ndi 9 billion komanso ndinatchula za kudunduzu kumenekonso nkhani zake ndi zomwezo kuli 3 billion so mundondomeko ya zachuma ya ulendo uno tinacho chikhulupiriro kuti anzathu aku ministry of finance ndalama zimenezi ziyikidwamo monga mmene tinapemphera zikatero ndithu anthu onse amene ach- adandaula kapena ali ndi nkhawa yokhudzana ndi ku area 54 komanso ku dunduzu ndalama zawo zachipukuta misozi alandira ndithu panali mafunso awiri yokhudzana ndi malo amakolo kuti mwina uh, tikukhala ngati mitengo kukhala yodulirapo komanso kodi marefugee akuti adagula minda malinga ndi malamulo ndi anthu obwera status yawo mwina sikuwalola kuti akhoza kukhala ndi malo m'malawi muno ndi nawo ma directors anga makamaka mwina ndipempha commissioner for physical planning ngati muli pafupi kapena commissioner for lands mutagwapo pamenepo zikomo kwambiri funso limene lakuti kodi dongosolo limati chani kwa anthu amene anduna anati malo amagula ndi amalawi koma ena apa akufunsa kuti anthu ena amene ndiobwera mwina alibe mapepala sadakhala amalawi koma agula malo zikomo kwambiri anduna komanso amalawi onse malamulo a customary land act ikunena kuti malo oyenera kugula ndi amalawi mmene anafotokozera anduna muja zimenezo zimachitika m'mbuyomo lamulo limene lisanabwere panopa amene angape- angapeze malo amenewo ndi mmalawi basi apeza bwanji mapepala mmalawi a customary estate customary estate ndi chiphaso cha malo a makolo tili ndi makomitis amene amatchedwa customary land committees ma committees amenewa a village headman ndi amene ali chairperson ndi amene amapanga recommend kuti munthu uyu malo awa ndi ake ndipo apatsidwe customary estate choncho ndikuti anthu amene anagula mbuyo muja amene aja ngati sanapangise mapepala nthawi imeneyo unduna wa zamalo sumawapasa mapepala yayi mapepala aja aperekedwa kwa amalawi lamulo lomwelo linapereka mphamvu mwini wake malo aja kuti apange timati lease timadziwa ma lease amene timapanga pano timapanga ndi boma koma malo amakolo aja kukhalanso kupanga lease ground rent nkumalipira kwa mwini wake malo amakolo aja padakali panopa ndondomeko imeneyo imene amanena anduna kuti yayambika ma district 10 tikhala tikupanga national rollout ma district ena onse ndi yaulere sikuti ndiolipira imene tikutcha kuti national rollout national rollout imeneyi ndi yaulere palibe ndalama imene munthu adzalipira kuti alembetse malo ake a makolo koma ikadzadutsano national rollout imeneyi kuti mwina munthu anali kwina akubwerano later on ndi pamene adzalipira koma fee yake idzakhala yochepanso kwambiri koma mwachidule ndinene kuti malo amenewa Kulembetsa ndi kwa ulere palibe ndalama imene munthu wakumudzi malo amakolo adzalipira. Zikomo kwambiri. thank you very much ndi nthawi ndikupempheni kuti anduna ndikupatseni a minute or two kuti mutha kuyankha zimene mufuna kuyankha komanso kutseka then I'll come to you honorable minister for your closing remarks as well zikomo kwambiri nditseka mu njira yotere Choyamba, tikudziwa ifeyo ku unduna kuti ana a sukulu amene ali ma university akuvutika nkhani ya mmene akukhalira. Panenedwa pano kuti ana akuvutika chakudya ndi zina zotero. Vuto linanso limene tikudziwa ndi la ma laptops. Ana angapo amabwera kupeza kuti mwana anachoka kosauka, laptop kuyamba kuipeza, mwina waionera ku college, mwina osakhala nayo nkomwe. Nde pa nkhani ya za chakudyazi, mukumaona kuti upkeep tikufuna itani? ikwere mukuona kuti even ma loan tifuna akwereso chifukwa tikudziwa kuti ana akukhala movutika nde wina atha kumati ayi koma akuma private musi- mu- mukumangopereka uyu- mwe- uyu- semester imodzi koma anthu akumbukire kuti ndalama zimene timayika ku public university mukaziyika ndi, ndi, ndi loan imene ili kumene koko mudzaona kuti tikupereka 100 ku private kufanana ndi uku chifukwa choti fees ya ku private ndi yayi- ndi yayikulu nde tikuyenera kuti ti Kukhale ngati munthu oti wabereka mapasa udzigona aliyese chagada kuti aliyese ayamwe ndika- ngati kaphala kamwana aka kuti aliyese apeze pang'ono-pang'ono koma tikunena kuti tufuna tikweze kukwezaku tikufunanso tipange link ana aku university ndi NEEF ayambe kupanga mabizinesi ali ku sukulu ndipo pamene tafika monga unduna sipongoyankhula ndipo itenga NEEF-yo ipite m'masukulumo ndikumati akumane naye NEEF china chimavuta anthu timaderera kuti munthu wochoka kosauka amaopa kupita kukafunsa kupita kukafila mafomu tikufuna tithangatire imene timati student support system athe kuti zafikire osangoti ayi panganani apply chifukwa enawo umoyo wawo wonse akhala akukanizidwa oti amakhala amantha nde komaliza uh, a president alamulanso kuti tipeze njira yoti maloni tikupereka mukhale inbuilt ndi ma tablets ndi ma ujeni amene timati ma, ma laptops aja kuti anawa athe kuti athandizike ndiyamike kwambiri kuti munali ndi unduna wa higher education zikomo kwambiri Thank you very much. I'll good night. Honorable Minister, just a minute to close, please. zikomo kwambiri kwa anduna komanso amalawi onse kuti ifenso ku Lands munatipatsa mpata kuti tithe kufotokozera za zimene tikuchita pomaliza ndimati ndiwapempha amalawi kuti okhudzana ndi nkhani ya malo zawo zili pabwino. Akakhala kuti ali ndi chinthu chofuna kukhudzana ndi malo, chonde osathamanga magazi. Fikani ku maofesi athu kuyambira ku ma council komanso muja tinanena ngakhale ku mafumu a ndodo kumene kuli makalaliki athu pa district alipo land registrar komanso ma quality assurance offices kale timati ma regional offices ngakhale ku headquarters sitikufuna kuti zinthu zimachitika mwachinambalala popeza kuti a president athu amati Rule of law ndi mbali imodzi ya nsanamira ya ulamuliro wawo. Tichite zinthu mwandondomeko kuti mzinda wathu uno kapena dziko lathu lino la Malawi likakhale dziko limene tikulilakalaka titakaliona 2063 mwa chimenecho ndinene kuti ndimalize motero pomaliza penipeni nkhani ya 10000 houses amakayika anthu ah, kodi mwina zimenezi nzongonena chabe tinene pano kuti ngakhale anzathu akunyumba ya malamulo ma mp timalola kuti nawonso akachite provide oversight tikamba pano ali kumwera kuyang'ana nyumba zimene kapena zimene tikumanga zina zili ma foundation muja ndanenera zina zoti zalowedwa zina zili ma window level pa roofing ndi zina zoterozo konseko nkuika zinthu pa mbalambanda kusiyanitsa ndi mmene anzathu amachita kuti akafunsa mamanga nyumba zingati kuti atchule teni weneniyu kumakhala kovuta ife tikamba za ma 1000 mu zaka zokhazi mulungu akudalitseni zikomo kwambiri tithokoze kwambiri anduna azamalo komanso anduna a za higher education

ndasaina ndi zija amanena zija uh, dr mikeka ndi zimene zikuchitika komanso mwafotokozera zakuti kuli infrastructure imene kumangidwa m'ma university osiyanasiyana ndipo mukufuna kuti nkhale ma- ana ophunzirawo adzitenga ngongole ya nefi kuti asapotedwe njira yonse kulanzi mukutero kuti tsopano ana achialubino okwana 67 mwamangira nyumba 4000 za anzathu achitetezo komanso mukuonjezera 6000 zimangidwe chaka chino 730 zili ku north 1611 pa centre 1566 ku south mukuti government twin towers ikubwera kuja ku capital hill komanso sitima ija yakauniuni mudadzutsa ikuthandizirani kupanga kauniuni ameneyo kugulitsa malo mwachisawawa mwati ayi amagula malo ndi mmalawi tikuthokozeni kwambiri komanso munakamba zoti anzathu amene akukhala kunja amene mwawakonzera malo ku lilongwe ku blantyre ndi ku mzuzu kuti akhoza kumagula malo kuti akamabwera adzapeze pofikira tithokoze nonse ife munali a wonderful audience kuchokera ku nyumba komanso ma ps athu ndi atsogoleri onse from the ministries departments and agencies takuthokozani for being a wonderful audience boma linatero lero ambuye akudalitseni tikatero ndiye kufika pa mtsiriziro pa msonkhano umenewu umene atolankhani anayitanidwa kuno ndi nduna imeneyi imenenso uh, ndi nduna yazofalitsa nkhani imwenso ndi mneneri ndithu wa boma uh, moses uh, kunkuyu komansotu nduna imene imaona za malo